yes ọ mụnwa bụ onye nọ nke a aba m gbekwa ọba Ọnụọra onye Ụmụeri abụ m onye Ụmụnagụ Ụmụeri ọlụ anwa anyị nọ ebe a bụ ndị nna anyị wa ka ọ dị n'aka wa lụgide wee luo n'aka m onye ọ kwetara ịgba alụsị a bụ ọbịa mmiri na onye a ga na-edozi ya onye ahụ wee na-edozi ya ị bụ ụmụaka ị bụ okenye any age ọbụla ị dị o wee bata na ọ gị ga-alụ ị ga-alụgide wee nwụọ ma ụwa inwe onye onye ọzọ echenji ya ụdị ahụ ka ọ dị onye ọbụla wee ruo na turn nke mụnwa mụnwa bụ onye nọ ebe a bụ mmadụ iri since alụsị a bịara ụwa a, bịara na Ụmụeri chukwu zitere anyị ya mụnwa bụ mmadụ iri na ndị lụgharị alụga ebe mmadụ itenaanị alụsịa bịa kwụsịa kasịa zee o wee luo mụnwa mụnwa mere mmadụ iri kịta so ọrụ a bụ mụ na ya na-ayọ chukwu na-ayọ ọbịa mmiri a and since anyị ji wee bata ibe anyị na-ayọ chukwu na ibe anyị na-ayọ ọbịa mmiri a ọ na-arụrụ anyị ya ọ na-emere anyị ya na Ụmụeri megide nke na anyị bụ Ụmụeri nwee merie n'ụwa niile na ndị ụwa ebe ọ bụla mmadụ nọ si apụta ụwa ị bịa yọọ ya ibe o mere gị ya ibe anyị nọ ya bụ

ọ bụrụ ọkazi mma ka ị bịa na chukwu na-emere gị ibe ahụ na ikwu na obi a before ị bịa kene ya ọ bụrụ na ọ mere ọrụ bịa abịa na ma o mere gị ya gị bịa kene ya ị kwesịghị anyị kwara na ọ bụla ote aka ọ dị gị ka o mere ọlịa bịa loteli ya anya na ibe na ikwu gị ji maka bịa na o merekwana ya ka o mere gị ya n'uche gị ka dị na-ekene anwa ọlụlụ anyị na-alụ
daalụ na ee, daalụ rinne Em, mkpe ka m iji wee kwu ebe anyị nọ bụ ogige ọvịa mmiri thank you Mm. biko doluri oche nọrụ ana ka ị kọwalụ ndị Igbo ife bụ ọvịa mmiri ahụ kedu ife ọ bụ kedu ife e ji akpọ ya ọvịa mmiri
okay ife ọ bụ bụ na ịgwa gị eziokwu nke tata mụnwa bụ onye eze arụsị na-edozi ya wee aha anyị na-esi igwe ọbịa mmiri Ụmụeri ọ mụnwa na-akọwara gị ibe a ọ chineke zitere anyị mmadụ nọ ndụ n'elu ụwa nwere ike ịkọwara gị dị wee o si wee mee ma ọ ka o si dị ma ọ ka o si mee nke a na ọ chineke zitere Ụmụeri ọ bụrụ shrine anyị wee na ma ndị ụka kpọrọ ya angel anyị bụ ndị nọ nke nwe kpọrọ ya mmụọ mmụọ dị iche pụlụ iche n'ụwa the name o ji wa bata bụ o ji bata bụ ọvịa mmiri o bi na mmiri
ọvịa mmiri ọvịa mmiri that is na ọ na mmiri ka ya si bịa okay na mmiri ka na mmiri ka o si bịa Ee, ọ- ọvịa mmiri a bụ dịka okwu naabọ ọvịa na mmiri ọ bụrọ ọvịa ọ bụrọ ọvịa

ya bụ mmụọ mmiri ya ọvịa mmiri anwa bụ mmụọ mmụọ mmiri mmiri ọ nya bụ nke ndị oyibo na-akpọ marine marine spirit ọ nya nya bụ mami wọta mmiri anwa okay ya bụ mami wọta mmiri ka o si Bi bịa, na wee mmiri. gbagolite enu anyị na-anọ. wa agbagonyite enu Mm. Ee, ọ na- ọ na-adịkwanye mma ịkọwa akọwa ya ive dị ka anyị ga awa amala ive a na-ekwu maka na ọtụtụ mmadụ amara ive a na-ekwu Ụfọdụ a na-akọ ya n'akụkọ ụfọdụ a na-asị ya n'asịrị ma nya ka anyị ji wa asị ka anyị lute n'isi mmiri ọ dị m ka ọ nke nwa bụ isi mmiri ahụ ee nke bụ onye bụ ọvịa mmiri ee ka anyị nụ n'ọnụ gị Mm. ee mgbe ahụ ka ị na-ekwu okwu ị na-asị kemgbe em, ọvịa mmiri ji wa bịa Ụmụeri ị na-akọwa na o nwere mgbe ọ na-anọrọ n'Ụmụeri

ọ bata na onye nwa ga-alụzi ya ga-eme ya o wee si ụmụaka wa lụgide wee nọsọ awa amịrị ya ezi ọ nọrọ ma ọ nọ 200 ma ọ rere 100 wee nọsọ awa na onye ọzọ abata Mm. wee ruo n'aka mụwa bụ onye nke ili Mm. so enwe m ike na-asị gị mgbe ọ ji bịa ndị nna nna nna anyị ma ndị ya akọwa mgbe ọ ji bịa nwere nọ nri. Mm.
biko na nke nwa nọ ebe a ọ ọ gbawarọ iligolu n'oche a.
agbagokwe n'arọ ọ bụ na ị je enwe ike bịa ka m gosi gị bịa dị ideti ive e deli ede ee mgba ka ka anyị ji olu ohu aka wa enelikwu anya ive ị chọrọ ka anyị vụ ka ndị Igbo vụ n'ive na-eme izukosie anyị mm. so this is the Center for Research in Igbo History and Culture today is um, today is Thursday the 18th of November 2021 and we are at the shrine of Oviamili

osisi a dị na nwa mgbe ọvịa mmiri jụọ arụsị ahụ bịara hmm. ọ bịara ebe ọ drọpụ hmm, bụ ebe ọ drọpụ wee gwa ndị obodo okwu eh, bụ n'ukwu osisi osisi akpụ ekize dị ihe eji ọ ga-adị

Ee, maka na ị ka dị n'ikolobịa ụdị a eziokwu na ịmụrụ ma amụma mma m na gị eme ọ sị na nya kara ọ bụla agadi nọọ Eh, gụọ ọdụdụ m. Yes, sir.
Mm. ka anyị buru okwugodo ebe a Okay, na o nwere onye a chọrọ ikpere ekpere isikwa di a wee tikikwa something Okay, okay.
So anyị ah, ah, mhm.

rapụ ọ bụrụ m nnukwu ibe ala wee sị ka m bịa ka m tise gị mkpu ahụ na iru ọrụ m mechikwere na-emechi dibịa ka m na-eme iru ọrụ m a mechiri emechi ha mụrụ m emechi bịa wee sị ka i jeere m ọgụ a ọ bụrụ na nwoke ji ọ bụ nwaanyị ji ka i mepee ya

nwaanyị a bụ ebe m na-ekwu si ka udo dịlị m n'ezinụlọ m wee sị gị na ọsọ na-achụkwa m na be nna m ahụ ma ma hụrụ ndị na-achụ ya ka ị chụọrọ m ndị ahụ na nne na anya ọbụla ndị a na-achụ m ewe ọlụ nna kwuo na ọ bụ ha na-achụ m na ọ nwere olili gị ọbụla m mejuru na-abịa na taa na-enwe a anyị nọ ebe bụ mụ na-achị obodo anyị mụ bụ prezident jeneral ba wee sị ka nwoke ya tọrọ alụsị ma nwaanyị tọrọ alụsị ka m wee chi anya mgbe a na-eri na isi wee lituo

arọ tụa nzu agwụ tụa nzu ndị ichie ọbịa mmiri eloma ọbịa mmiri bịa tụa nzu ayịyọ ka anyị na-ayọ ogwugwu ọbịa mmiri bịa tụa nzu anyị abịawa anyị abịawala chi eruwo ayịyọ ka anyị na-ayọ unu kwa na ọrụ unu ka anyị nọ ihe olili gị na ede dị na mba arọ na ka anyị bịara iwe ọ gị bụ ọbịa mmiri kwuru gị bụ chukwu nna nyere anyị ike arọ tụ arọ ọnwa bụ ọnwa ịsaa ka anyị were wee bịa na-ekele chukwu nna wee bịa were ya na-ekene ọbịa mmiri n'ọrụ ọ na-alụ ndị mmụọ elu anyị na-akpọ ọra arụsị dị na mba niile ka ọ bịakwa n'ọrụ onye bịaja weta ike ya n'ọbịa mmiri ọ n'ọbịa mmiri ka anyị chukwu nna wee na-akpọku gị n'ụbọchị taa sị oli gị ma anyị nọ taa anyị na ka ihe ọma bịara anyị ya ụwa bịa anyị na be gị ka ihe ọma meliwe ayịyọ ka anyị na-ayọ gị onye bụ bịa ka ikpe onye nye ayịyọ ka anyị na-ayọ gị na ndị kwere gị nkwa anyị na-eli iwe gwa bịara olili anyị wee na-ekele gị ekele wee mmiri mmiri wee onye na-agbagba okwu n'ụbọsị anyị nwa bịara ije bụ nwada gị nwada gị a na-akpọ ozemene ozemene bịara na be gị ozemene wetara ọjị ozemene tiere mmanya o tiere ego na-ayọ ayịyọ sị gị na ihe nya ji bịa na be gị bụ ayịyọ ka ha bịa nya bịa na be gị nya kwe gị nkwa na nkwa ahụ nya kwara gị ka a kwuru sị na taa nụnwa bụ oli gị na arọ na nya ya bịa na be gị ka a bịa mezu iwu ahụ o wee na-ekwu sị na arọ ahụ na anọ ebe nya na-akwado ka a bịa oli ahụ ka e mekọtara ọnwụ nwanne ya nwụrụ ọnwụ tiere nne sị na ọ nya ka a jiri ozugbo abịapụta oli ahụ o wee na-ayọ gị ayịyọ sị gị dike ogbo ọgụ ka gị nyere ya aka na mkpuke nne ya ọnwụ gburu nwanne ya nwaanyị ahụ na ọ bụ na mmadụ ile amosu ọ bụrụ mmadụ gburiri ọgwụ ọ bụrụ mmadụ mere ihe ahụ gị ji ejide onye ahụ ijide eji eji ala n'ihe ọ na-agwa gị sị gị ma ọ bụrụ ọ bụrụ ọnwụ chi ya ka ọ nwụrụ ihe ahụ ka o chedo ha bụ ụmụnne na mmụọ ka ọnwụ ahụ ya anwụna ọzọ n'ihe ọ na-arịọ gị ọ na-agwa gị sị gị na mkpuke nne ya ka mmadụ na-achụ ya ọsọ ma ọ na ọgwụ ma ọ na nsị ma aka na-achụ ya aka ya na-amaghị onye na-achụ ya o wee agwa gị nwa bụ ọha mmiri ndị eji ejide onye na-achụ ya ahụ na nya nwa bụ ọsọ mere a chụpụrụ mmadụ na mkpu nne ya na mmadụ a chụpụrụ ya na mkpu nke nne ya na onye na-achụ ya ahụ bụ gị ọha mmiri achụ onye ahụ ka onye ahụ daa n'ibe nya ji bịa be gị sị gị na-ekwe n'ihu ọrụ nya bụ ọzọ mere ka ọ gagharị ya n'ihu ibe nya na-alụ ụwa na-akpata ego ka nwere ego ya na anya cherukwa n'azụ na onye chaji tiri mkpu gaa na be nna ochie ikwu nne ya nwa nwa ada ka ya bụ ọ na-agwa unu sị unu nyere ya aka ka arụ dị ya mma ka ọ nwee anwụzi na ezinụlọ ahụ na nkwa ahụ na-ekwe nya ya abịa n'ihe ọ na-agwa unu sị unu na nya nwa bụ onye abụla ere na bịara ọgwụgwọ ọbụla erigbu ya ka e nyere ọchịchị n'aka na na-enedo ama ha anya na-enedo obodo ha anya na a na-ekwusi ka ọsọ na-achụ ya ka onye ahụ daa olili ahụ ọchịchị ahụ e nyere ya n'aka ya ka achịka ya nka ee nya lituo na nya abịa ekene nya ya eji ewu gbara ihe olili bịa na be gị bịa kene gị ọzọ na alọ gị ọjị ahụ ọzọ mere ji bịa dị iwe anyị adị ndụ.

nna nna akwụkwọ ka ọrụ a si wee chere ka anyị na-ega epụ ka ọ na-aga nụ. Ee, ndị na-agba afa bịa Ndị na-agba afa anyị ga-ala abụwa ka agba afa ka enye fo life ndị mmadụ Mm, ka enyelu ndị mmadụ aka na ndụ ha ka agbalụ wa afa ọ dị mma. Eh, this is the native doctor onye a na-agba afa anya dị iwe ya nọ n'elu aba nwaanyị wee tiru gị nwaanyị Rapịa rapịa ọ bụla ọ Okay. chọrọ, ọ bụla ọ chọrọ. anyị na-eshiftu ka o wee gaba ọfụma M ga-